aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi oBwande achimwene kunena moona mtima Inetu ndine wokondwa kwambiri kuti ndapeza danga lokulemberani kalata inoyo achimwene anga okondeka mu tsiku ngati ili. Zina zimangoona kuchitika komatu sichikhala chinthu chophweka kuti kumacha komanso kumada. Hayi ndithu. Munthune lero ndili ndi chimwemwe choopsa chifukwa cha mphatso ya moyo amwene. Watisunga Chauta apa ndi ife pano kufuna kuwuzani zochitika ku Nyasaland. Mundilolenso munthune tsiku la lero ndiyamikire a Stance Academy amene tsiku la lero andigulira sitampa. Nawo makolo amene akufuna zinthu zapamwamba, makolo amene amafunira zabwino ana awo onse akumapita ku Stance Academy ku Luchenza. muja munali a Sitepe kalekale muja. Kumeneko ndi kumene kuyambira mwezi umene wa September, ana akhala akumwa inki osati sewero. Komanso, paliponse pamene pali chikwangwani cha Stance Private Schools, pamenepo ndi pamene pakuchitika nkhani za maphunziro. Kafadala mulamu wanga uja amati moni masiku amenewa ah sikutibe takhalitsana bwino kwenikweni nthawi yapita ndamusunga nthawi yayitali kafadala koma zochitika zake ndi zimene pena pake ndikumaziona kuti kusintha kudzakhala kovuta kwambiri achimwene nthawi zonse zochitika zake zikunka zibwererabwerera ku umwana zinthu zimene zimandipatsa maganizo kuti koma inu kodi zimene zitisunga koma anatsogolera anzake ena kwathu kuno kugumula nyumba ya gogo wina akuti chifukwa choti mukuona kwawo gogoyo amapanga zauthakati akuti kaya gogoyo anapezeka pa denga kaya akumalankhula zosamveka ndiyetu basi akuti ameneyo ndi amene akutha anthu pamudzi pano basi naye ni miyala Nyumba yake nayo niligwetse basi. Tithane naye ndi mfiti zonse pamudzi pano. Ndikukamba pano achimwene, a Kafadala sakupezeka. Akhalira photchophocho m'tchire, kuthawa. Mapolisa akuwafuna. Zinthu zosakhala bwino. Ndi mlamu wanga inde, koma zochitika zake zanditopetsa. Nthawi ina yake ndidakambapo kuti Manyasa ambiri tinayiwala kuti munthu nthawi zambiri akamakula ngakhale nzeru zake zimabwerera ku ubwana. Akamapanga zoterozo, munthu basitu amalivala dzina la uthakati. Ukumbukira bwino lomwe iwe za malemu Anakunyani mu ukalamba wawo. Ukumbukira mmene ankativutira. Pena okhaokha amatuluka pakati pa usiku kumaona ngati kwacha. Okhaokha kumanka ayenda khomo ndi khomo kumagogoda ali bunobuno. Ukumbukira iwe mmene nkhani zinkavutira nthawi imene ija, anthu akumakuwa kuti, Mfiti! Mfiti! Koma inu onakunyani simukuwadziwa? Mwakhala nawo zaka zonsezi kuyambira chitsikana chawo, akulerani zaka zonsezi, kodi uthakatiwo akayambe lero chifukwa choti mwakula? Amaleka bwanji kukudyani kale lomwe muli makanda? Adakulekererani njini kuti adzakutafuneni mutakula? Ujeni, ndikudziwa mukudabwa kuti kodi Obwande, kati yaleroyi ndiye ikuyenda bwanji kwenikweni? Ayitu, lero amene wandipangitsa kupanga zonsezi ndi Kafadalayo achimwene. Ah, wandikwana kwabasi. Pena ndikumaona ngati kusowa chochita ndi kumenenso pena pake kumupangitsa kuti azipanga zinthu zoda mutu ngati zimene akupanga apazi. Kafadala ndi anzake ena ambiri amadzioneka kuti ulesi ukuchuluka kwambiri. Ndi amene akumakolezera nkhani izizi za uthakatezi, kuzunza magogo n'kumanena kuti ayi ndi athakati chifukwa akhalitsa nthawi yaitali padziko. N'naima pa kalilole ndi kudziyang'ana. Ndikamaona imvi m'mutu mwanga tsopano zikumanga nthenje, ndikumachita mantha kuti koma shaa! Kuteku nanenso ndikulowera komweku eti? Kupanda kusamala, ndiye kuti nanenso ena ake akhoza kumadzanena kuti Aaa! Kamthakati kantaa kameneka! Muzingoonera chimimbacho, kuteku mmenemo ndi mmene chimasungiramo nyanga zake. Watha anthu ambiri ameneyu ndi chifukwa chake alibe mano, anagweruka kalekale, anakumana ndi nyama zambiri zolimba, munthu wachabechabe bwande bwantasa nthawi wachabechabe ameneyo ulesi kutipangitsa manyasafe kumakhazikika pa zinthu zopanda ndi mutu omwe kugwira ena ake ufiti kuti ndi amene akupangitsa kuti zathu zisamayende koma ziyenda bwanji anthu tsiku ndi tsiku ukangocha basi ukatambala kumakamba nkhani za zii Nyasaland pang'ono ndi pang'ono likusanduka dziko lomvetsa chisoni. Inde atsogoleri aliwononga tivomereze komanso ifeyo patokha tathandizira kuliononga. Ntchito osafuna kulimbikira kugwira, viwazibambo vanyonga vawo basi kumachoka kumudzi kochiosha monse mwangwangwamu kochikho kaya kovisanza m'mangundamu, m'mafisi, basi kudzakhazikika m'tauni, zochitika zosaoneka, kusiya minda yabwino yabwino ya chonde kwa Chonde ku Mulanje, kudzakhazikika ku Limbe, kumaphikira mapesi, kumanka atolezatoleza, kujomphajompha ngati akhwangwala, zochitika zosaoneka, pamatsiriziro pa zonse, koma ndiye kutukwana ena ake kuti ndi amene akutilodza. Situchita bwino chifukwa cha anganga ena ake amene adatipininga kutifulatira. Lero lino achimwene, tapha magogo ochuluka amene timawaganizira kuti amachita za uthakati. Tatsogoza kuli chete anthu ochuluka. Takhetsa mwazi wochuluka kwambiri. Mizimu ya amene tidatsogoza chifukwa cha ulesi wathu mpakana pano imakhabe kutidandaula kodino choncho nde minyama ingatithere kafadala ndisaname wandikwiyitsa nde ali ndi chikhalidwe chokaonerera asing'anga akudumphadumpha ndi zawo zija kumavinavina modzitchola ngati mphutsi basi la kaidi tsiku lonse amakhala ali kumeneko kumaonerera sing'anga kadzati hii panopa ndikufuna tipite ku brazil akd amakhala ali chapomwepo akati ndani akufuna kupita kukakumana ndi putin ku russia akd amakhala ali mgulu limenelo akuti muonetsetse kuti mwavala mabuluku asanu malaya anayi tikaterera m'manda kumeneko ku russiako tsiku lonse akd amakhala kudikirira ulendo wa ku russia kenaka sing'anga amadzati a Lero kwakwanika ku Russia azanyengo akuti sikuli bwino nde basi tiyesenso mawa akd nde kumakhala kowa kowa kubwerera kunyumba akapeza chakudya chophika mkazi wanga namagetsi choncho choncho ayi ndisaname zikundipweteka kwabasi ndipo zikatha izizi akuthawa apolisizi ndithu ameneyo adzipita munthu osafuna kukula ayi kd ukangomveka nkhani yokuti akuti iyayi yagwatu uku helikopita ya uthakati akd ndi amene amakhala oyambirira kufikapo iwo ndi amene amakhala kuwafotokozera anthu ena ngati mwina mwake analipo mmenemotu mukuoneka kuti munali anthu 120 eh, mmenemumu eh, koma akuoneka kuti avulala amenewa moti eh, sachiranso onse afa amenewa anthu ndikumakhala akudikirira kuti timve kuti maliro 120 aoneka bwanji kuti ayitu zazii zenizeni achimwene kd ndi asing'anga anzake ena amangotenga chitsononkho basi kuchimanga zinthu zina zake kenaka kuchidzoka mkala kenaka ndikuchiponya ndiye podziwa mbuto ya kalulu inakula ndi tadzaonani ndiye amakhala pansi akumakuwa ndege kuno ndege kuno tidzaone malodza malodza basi iwo ndiye azikhala akumafotokoza kuti ayitu anakhala ngati ali momwemu eh, mm, eh, akd inu mchitsononkhomu anthu ali patipati bwanji nanga sitimaona atafa ndege ikagwa maganizo ngati awa tabwerera m'mbuyo kwambiri kwa nthawi yayitali timataya nthawi kuloza zala ena kuti akutidyera masuku pamutu kutaya nthawi kuti ayi ndithu zathu zidayima Koma nkhani zake zimakhala ngati zimenezi. Ifeyo kwathu kuno amwene, izizi za ufitizi zatisaukitsa koopsa. Tikadakhala madolo pa uthakati ndiye kuti bwezi timu yathu ya fuko dziko lonse ili nambala wani. Kudzitama timadzitama kuti timapita ku Brazil kukaonako pa ndege ya uthakati zija. Bwezitu nyumba zathuzi titasinthako. Tikadyetsera maso kumeneko kukaona nyumba zomangidwa bwino za kumeneko, bwezi tikumadziuza kuti aah! ayi basi ifenso timanga zonga za kumeneko ku brazil uko osati tizisa tamantchichi ngati timene tili natoti ayi ayi ndife fuko lomvetsa chisoni timalimbikira nkhani zazii zopanda ndi mchere omwe Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.